de yeta digital épisode 11 ani 12 donc an bɛna daminɛ ni épisode 11 ye fɔlɔ hmm. ana ana seginna so ana sirani eh, a nana yafa deli ba, eh, a ba dija fɛ ah, ana e ye tan mun kɛ kɛnɛma est ce que kun kan k'o kɛ kɛnɛma ah, donc comme a banna sisan an k'a to ten mais ana kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ dɛ kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a cɛ man ɲi hali dɔɔni a man ɲi yɛrɛ de a cɛ man ɲi hali dɔɔni ahan ee hun, an tɛmɛtɔ tan usu Hee, nin ye mun ko sugu ye usu ka t'i kunkolo kulo- colorer k'o kɛ rose ye e Us- usu nin cɛ ka jugu komi fɛn wɛrɛ en tout cas nin bɔ i kun na dɛ dija disa y'i jɛ o walayi a y'i jɛ nin yɛrɛ ye mun kun sugu ye i da i dala ten he donc komi n y'a fɔ revue français la donc n bɛna segin a kan bamanankan fana na donc mali la eh, eh, denmuso fɔlɔw du kɔnɔ olu bɛ wele ko sirani ou bien sira donc filananw olu ye kunba de ye sabananw pɛnda de donc maintenant et puis etc mais a tɔ ninnu ne t'olu bɛɛ dɔn ɔ donc sisan labanw a ka kɛ muso ye a ka kɛ cɛ ye olu ye lagarew ye aa donc sisan cɛw yɛrɛ kɔni ka côté la n bɛ mun dɔn dɔrɔn o ye somanɛw ye cɛmani fɔlɔ n bɛ somanɛ dɔrɔn de dɔn ɔ donc maintenant mɔgɔ minnu tulo bɛ n na aw minnu bɛ e, du kɔnɔ cɛmisɛnnin filanan tɔgɔ min bɛ dɔw la cɛmisɛnnin sabanan naaninan etc donc euh, n'aw bɛ se k'a bila commentaire la pour que an fana ka dɔnta dɔ ka dɔ fara an ka dɔntaw kan quoi awɔ donc ça ça sera gentil uh. donc maintenant takudi ni madu ka problème ah jaga jaga ko dennin tɛ quoi ne yɛrɛ kun bolo en fait madu ye takudi faamuya fɔlɔ la parce que a y'a problème ɲɛfɔ cogo min na a ye fɔlɔ la madu lasigi k'a ka problème ɲɛfɔ ne yɛrɛ kɔni bolo a ye problème ɲɛfɔ ka ɲa et puis a y'a a yɛrɛ a y'a kɔnɔ dayɛlɛ a ye quoi donc ne yɛrɛ kɔni bolo mɔgɔ min man'i kɔnɔ dayɛlɛ a ye et puis madu ko k'a y'a faamuya n bolo a y'a faamuya ah, jaga jaga madu m'a faamuya aa ah, donc la la ne yɛrɛ kɔni ne kɔnɔna filila ninnu fila ka ko la donc madu a ye ko bɛɛ bila wari ko de la quoi or que muso ko ko wari ko tɛ han ko affection ko de don ɔ ka ka k'a fɛ aw ka to ka tulonkɛninw kɛ ka baroninw kɛ ka i ni muso muso ni cɛ bɛ mun kɛ d'habitude quoi donc e bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka kɛ so kɔnɔ cogo di aw tɛ aw tɛ foyi quoi aw tɛ tulonkɛ kɛ aa aw tɛ foyi foyi ye donc o fana cɛ man ɲi donc cɛ caman b'a kɔnɔ ko musow intéressélen don matériel ni wari dɔrɔn de la aa il faut que aw k'o bɔ aw kunkolo la dɛ parce que muso caman de bɛ yen u besoin bɛ fɛn wɛrɛ la mun tɛ matériel ni wari ye ɔ donc ne yɛrɛ kɔni hakilina na mɔgɔ minnu yɛrɛ muso minnu yɛrɛ b'a f'u yɛrɛ ma k'olu ye matérialiste ye pour moi matérialiste u tɛ matérialiste yɛrɛ ye quoi parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ matérialiste yɛrɛ ne ne ka faamuyali cogo la dɛ parce que i bɛ se ka vie i bɛ se ka vie ni mɔgɔ dɔ ye par exemple i ni mɔgɔ dɔ i bɛ se ka furu mɔgɔ dɔ ma matériel ni wari kama mais i kɔni i tɛ se ka t'o kelen ma i tɛ se ka t'o kelen ma donc ça fait que u bɛ eh, peut-être u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka taa eh, eh, mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka tulonkɛ kɛ mɔgɔ min b'u fɛ yɛrɛ en fait cɛnimusoya la minnu kan ka kɛ donc u bɛ se ka to o affection ninnu ɲini yɔrɔ wɛrɛ quoi comme Takudi y'a ta kɛ cogo min na comme a ko k'a ni cɛnin dɔ bɔra hein donc euh, ne yɛrɛ kɔni bolo c'est des choses il faut faire attention hein a mana kɛ cogo o cogo cɛnimusoya la matériel ni matériel ni dɔrɔn tɛ quoi parce que fɛn wɛrɛw b'a kan et puis furu yɛrɛ furu ka gɛlɛn o dɔrɔn ma parce que temps bɛ tɛmɛ o donc hali matériel ko in a bɛɛ bɛ tɛmɛ donc après i mago bɛ kɛ ko wɛrɛ la quoi i mago bɛ kɛ ko wɛrɛ la mais Madu yɛrɛ kɔni ne bolo ale a a a ka a ka fɛn ma nɔgɔn a dusu ni ma nɔgɔn parce que a mu lala muso y'i yɛrɛ da muso y'i yɛrɛ bɛɛ fɔ a ye quoi a bɛ fɛn min nɔfɛ et puis ka tila ka baarako fɛnɛ d'a kan k'a bɛ fɛ ka baara k'a bɛ fɛ k'a ka baara reprend mais ko ko mun na ko bɛ fɛ k'a ka baara reprend k'ale bɛ wari min d'o ma ko o ka ca han mais wariko tɛ o parce que le fait k'i ka baara reprend wariko t'a bɛɛ ye o han ne yɛrɛ kɔni bolo peut-être a bɛ ka siran de ni muso y'a ka ni muso yɛrɛ bɛ se k'a ka wari sɔrɔ a yɛrɛ ye peut-être o bɛna comportement sugu dɔ ta n t'a dɔn mais ne ko mais nin fɛn sugu quoi ne bolo bɛɛ mago bɛ parce que baara bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛn dɔɔni le fait que i tɛ so kɔnɔ i tɛ so kɔnɔ donc ko caman bɛ tɛmɛ i kunkolo kan donc n'a fɔra i tɛ baara la i bɛ so kɔnɔ ten a hali ni fɛn bɛɛ b'i ka so kɔnɔ u tɛ kelen quoi u tɛ kelen parce que i kunkolo bɛ i hakili i hakili bɛ ko dɔw la i hakili man ka se yɔrɔ min na or que n'i bɛ baara la fɛn caman bɛ tɛmɛ i hakili kan quoi donc ne bolo a kun k'a to a ka taa ka baara la ah tranquillement au moins o bɛna fɛn dɔw latɛmɛ a kan ah parce que cɛ dɔw bɛ tan de parce que Madu ɲɔgɔnna ninnu caman de bɛ yen ah parce que ne yɛrɛ kɔni bolo furu ye fɛn min ye déjà a man nɔgɔ fɛn fɛn bɛ furu la u b'a bɛɛ b'a dɔn k'a man nɔgɔ ah don o don man kan mais maintenant il faut que kow ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni ɲɔgɔn bolo quoi et puis communication in yɛrɛ kɔni foyi t'o bɔ mais muso y'a a kɔnɔ dayɛlɛ ye a mana kɛ parce que muso dɔrɔn muso dɔrɔn t'i kɔnɔ dayɛlɛ parce que cɛ dɔw fana b'u kɔnɔ dayɛlɛ u muso ye mais o fana muso dɔw fana t'u lamɛn o dun fana man ɲi a bɛ ɲɔgɔn lamɛn de et puis ka mɔgɔninfin k'i kɔnɔ dayɛlɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye foyi t'o bɔ quoi han mun b'i yɛrɛ hakilina la yanni i ka taa fɔ de droite à gauche ɔn et puis euh, ne yɛrɛ kɔni madu ala k'i changer manière ɲuman na donc madu ala k'i changer e e e e donc e e e e mo ani ana mun de kɛra nin yɔrɔ in na de ne ma fɛn foyi faamuya club in na mɔgɔ kun bɛ ka dɔnkili da club yɔrɔ min na ana ni client dɔ nana bolo bɛ dila ɲɔgɔn a bɛ k'i bolo fɛn cogo sugu dɔ la ne yɛrɛ kɔni nin scène yɔrɔ a ye ne kɔnɔnafili a ye ne kɔnɔnafili n ma a yɔrɔnin bɛɛ faamuya mais au final aa n y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n ko n k'u ka kɛlɛ fɔlɔ de don u ka kɛlɛ fɔlɔ de don parce que depuis depuis u ka amour kun daminɛra kɛlɛ kun ma kɛ fɔlɔ donc an t'a fɔ k'u ka kɛlɛ fɔlɔ de kun don u ka kɛlɛ fɔlɔ de kun don aa u ka kɛlɛ fɔlɔ ee kɛlɛ fɔlɔ kɔni ni eh, muna kun tɛ yen lazine muna muna de kɔni aa ana i jigiba ye muna ye dɛ parce que muna de bɛ e ka kow bɛɛ ɲɛnabɔ ni muna tɛ yen ana ko a ko tɛna nɔgɔya dɛ a muna de bɛna arrangement kɛ tuguni a dan muna de y'a fɛɛrɛ ye hmm. sa sani alasani hmm. jaga jaga alasani he bi ye donba ye dɛ épisode 11 la donba alasani kumara muso fɛ a kumara muso fɛ et puis mun ye ne faga yɛrɛ a ko la e k'a mana bɔ cogo o cogo a mana bɔ cogo o cogo a bɛ laban so kɔnɔ de e o fana ye tiɲɛ ye o ee nkalon don i mana ti i mana taa tour kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɔni na laban so kɔnɔ i na laban so kɔnɔ aa ko mɔgɔ ko sungurun t'ale bolo kɛnɛma a donna tan a bɔra tan mais alasani e ɲinɛra ko kelen de kɔ a ne yɛrɛ kɔni ma ɲinɛ dɛ je pense que mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn mɔgɔ caman fana ma ɲinɛ dɛ e ɲinɛra e ka dilan sanfɛ e ni nafi tun bɛ baro la k'i ka sasa to i kɛrɛfɛ

an ye fleurw ye an ye petit déjeuner olu ye an ye eh, bijouw ye donc bi ta o ye anniversaire surtout ye an k'u ka en tout cas u k'u profite u ka amour la dɛ u k'u profite yɛrɛ de aa u ka fɛn in na parce que fɛn in kɔni bɛla bɛ bɛla bɛ sira la bɛla kɔni ale ale ma kow dabila fɔlɔ donc bɛla bɛ sɔrɔ sira la n bɛla bɛ sira la o kama en tout cas ne yɛrɛ kɔni ko m'u ka karima kɔni u bɛna mun da ninnu ka amour kan mais u kɔni bɛ amour mondial la fɔlɔ u bɛ amour mondial la fɔlɔ u ka dɔ k'o la yen u ka dɔ k'o la yen ee yeta ye ne faga hmm. ne de kun sigilen bɛ ne kun kɔnɔ ko yeta mɔgɔw parce que fuseni kɛlen ka ɲininkali kɛ ko alasani ka a ka sunguru foto yira la ah ne kun ko n ko ee n ko fuseni bɛna bɔ tiɲɛ kalama alasani ko ni nafi ko la hmm. yeta de fɛn in tigɛ k'o kɛ fuseni bɛ fuseni ye appel dɔ sɔrɔ telefɔni butigi bɛ telefɔni na ee yeta ɛɛ ne kun content ne parelen kun sigilen don n ko nin ko in bɛna kɛ cogo di aa donc a ye n sɔrɔ nin yɔrɔnin na dɛ a ye n sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de en tout cas e fuseni fuseni fɔlɔ la ani eh, alasani a m'a fɔ k'a ni nafi k'u bɛ se ka kuma sisan a kumara nafi fɛ épisode dɔ in na hmm. mais fuseni ɲinɛra dɛ k'ale bɛna effort kɛ e bɛna effort kɛ muso bɛ ka kuma e fɛ hali sɛgɛ o effort daminɛ o ye effort sugu jumɛn ye muso bɛ ka kuma e fɛ hali sɛgɛ a ma fili ka gala han epi la la nafi ko in b'a kunkolo la tellement nafi ko in b'a kunkolo la tellement o tɛ manamana ko kun a muso bɔra dɔrɔn a bɔ ni a bɔ cɛ ka taa e, e, kɛrɛfɛ e ma fɛn foyi sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ i muso ka vocal to i muso kun ee eh, hmm. mais heureusement sasa fɛnɛ ale fɛnɛ ɲɛ yɛlɛnna dɔɔnin ee eh, ni sasa kun ma nin kɛ a kun tɛ ɲa ee eh, n ko coussin in de o ma fili a kan ka ɲɛ ne bolo fɛn wɛrɛ de kun kan ka fili alasani kunkolo ma fɛn wɛrɛ de kun kan ka fili a muso alasani kunkolo ma eh hee epi a muso taara ala ma e se k'a fɔ k'a bɛ pour que ka se ka ja kɛ quoi foyi foyi han Hmm. a ma foyi sɔrɔ k'a kɛ ka kado ci nafi ma donc c'est qu'a kɔntanna de a muso ka tagali la a b'a fɔ au moins bon débarras quoi ou bien aw yɛrɛ hakilinata ye mun y'o ko la mɛ n'a kun b'a kalama ko sasha bɛ eh, nafi de bara hmm. a kun tɛ nin kɛ o ne bɛ ka fɛn miiri sisan ninnu ka ko la ko sisan komi sasha bɛ nafi bara alasani ka tile filanin bila sisan ka na ka na nafi bara ka da soni epi sasha de bɛ da yɛlɛ o bɛ sɔn ka k'a bɛɛ ye dɛ aw hakilinata ye mun ye o ko la o bɛ sɔn ka k'a bɛɛ ye dɛ ah epi sisan donc ou nafi ka alasani foto yira sasha la ayi je pense que version fɔlɔ in ka ɲi nɔ version fɔlɔ in ka ɲi nɔ u ka ɲɔgɔn ye face to face u ka ɲɔgɔn ye face à face face à face u saba bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ou bien même a ka k'u naani bɛɛ ye a ka k'u naani bɛɛ ye alasani ka fuseni ka alasani k'a fɔ k'a bɛna fuseni de présente a ka sunkurun na a k'a fɔ k'a bɛna présente a ka sunkurun na donc maintenant alasani ka na da soni ani fuseni bɛ da la ɛɛ donc au moins ko na arrange o yɔrɔ la u mɔgɔ naani bɛɛ an ka bɛn nɔɔni a tɔ bɛ na nɔɔni o senfɛ au moins tiɲɛ na fɔ yɔrɔ nin na aa o y'a ko bannen an k'o kɛ ten dɛsɛ ni ninnu ninnu kɔni parce que n ko triangle de don mɛ triangle yɛrɛ tɛ n ko mɔgɔ naani de don ɔ mɔgɔ naani yɛrɛ de don ɔ donc sisan an bɛ cɛ tɔgɔ dɔn an kun tɛ min ye affiche la min ɲɛda tɛ ye an b'a tɔgɔ dɔn ko bɔs carlos eh, n t'a dɔn o ye dalankan tɔgɔ min d'o ma dɛ ko bɔs carlos bɔs carlos ka baara ye mun ye nin ko in na de aa ee ala usu usu usu ye mun de kɛ bɔs carlos ko in na aa nɔ usu usu i ka taa bila ko baara parce que i bɛ baara ɲinina k'i ka taa bila ko ka baara kɛ nin fana ye mun ko sugu ye i bilala baara min na i t'o kɛ i t'o ɲɛɲini k'o kɛ ka ɲa baara kelennin i sera ka baara kelennin min sɔrɔ i t'o kɛ ka ɲa ni olu de sa eh bon bon en même temps an t'a dɔn ni baara in ni baara jɛlen don ubiyɛn ni n'a nɔgɔlen don an t'o dɔn fɔlɔ mɛ n'an y'o kote bɛɛ bila ni baara nɔgɔlen don ubiyɛn n'a jɛlen don an t'o dɔn fɔlɔ mɛ an k'o kote bɛɛ bila mɛ mun na mɔgɔw wari wari ka sɔrɔ sans que mɔgɔ ka efɔri kɛ quoi mun na o de ka di mɔgɔninfin ye o man ɲi o ma i ka baara kɛ i wɔsi la don o don sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ taa nin baara de kɛ ni kalo mana sa i ka wari bɛ d'i ma fɛn jumɛn ka di k'o bɔ ne yɛrɛ hakilina la fɛn jumɛn ka di k'o bɔ mais wari ka a k'a kɛ tan facilement a souvent facilement in kɔni ko dɔ b'a senkɔrɔ ou bien i bɛ ko dɔ sɔrɔ i ɲɛ ye parce que foyi tɛ gagner facilement diɲɛ in kɔnɔ foyi de man nɔgɔ diɲɛ in kɔnɔ i mana kɛ fɛn fɛn na ni mɔgɔ ma sɛgɛn dɔɔni pour que ka fɛn sɔrɔ a nafa kɔni n t'a dɔn ni nafa caman bɛ y'a la dɛ aa donc ka wari fɛn facilement ta et puis a contane e eh, e eh, usu hmm. mama dija kɔni problème b'a bolo dɛ problème b'a bolo morikɛ y'a fɔ n y'a ye cogo min na problème b'a bolo dɛ aa a fɔra mama dija ko di usu k'i ka taa baara ɲini k'i ka taa baara ɲini mais baara normal a ah, et puis e si usu e kan ka baara sɔrɔ i kan ka baara ɲini yɛrɛ mɔgɔ est ce que mama dija yɛrɛ kun kan k'o kuma fɔ i ye o mɔ i kun ka se ka na wari dɔ di i ba ma ka eh, eh, ana décharger dɔɔni non e eh, usu usu kɔni usu ta kɛra baara ye dɛ baara yɛrɛ de kɔni bɛ mamadija bolo dɛ ani ana jara sisan donc usu ka problème bɛna daminɛ eh, i ya ko mamadija kɔni a kuma a man nɔgɔn mais usu bɛna problème de lase ninnu bɛɛ ma n'a ka bêtise ninnu ye eh usu an k'an sigi k'a tɔ lajɛ usu ni bɔs carlos ka ko bɛna kɛ cogo min na e idi yera nin episode in na dɛ idi yera yɛrɛ yɛrɛ de mais comme idi de ye usu bila nin baara in na idi de kɛ sababu usu ye nin baara in kɛ mais idi ni bɔs carlos waleya ye jumɛn de ninnu bɛ mun bizinɛsi de la han mais idi e ka bizinɛsi yɛrɛ ye mun b'e la e ka bizinɛsi yɛrɛ ye mun ne e tɛ manajɛri dɔrɔn ye bizinɛsi wɛrɛ de b'i la aa idi comme on dit ale kun sumalen don ni tɔw bɛɛ ye aa mais a bɛ ka ko de dogo sisan ko bɛ yen ko bɛ yen aa muna ni idi est ce que aw bolo o bɛ se ka kɛ couple ye ninnu fila bɛ se ka kɛ couple ye aa muna kɔni ko k'a intereselen tɛ dɛ mais idi yɛrɛ de kɔni a tɛ se sunkurun tigɛ yɛrɛ de la ɛɛ mo player bɛ kɛrɛfɛ alasan player fana bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ sunkurun tigɛ la don o don mais ale kɔni ko ni mɔgɔ kɔni tɛ se fɛn min na i tɛ se dɛ bɛɛ n'i ta donc idi kɔni ale tɛ se darageli yɛrɛ de la ale ta kɔni ale k'i c'est mort musoko in na a tɛ se darageli yɛrɛ de la ee donc maintenant muna ko ko ale intereselen tɛ idi ko in na hmm.

est ce que olu fɛnɛ bɛ boss carlos dɔn donc n'u bɛ boss carlos dɔn ça veut k'u bɛɛ bɛ business dɔ la parce que titre an kana ɲinɛ film titre kɔ ko les dangereux de la cité donc les dangereux u mɔgɔ de ka ca ah, donc maintenant est ce que ninnu bɛɛ bɛ business kelen in de la et puis a business mun sugu don aa an k'an sigi k'o lajɛ an niw u bɛ ni idée bɛ mɔgɔ min bolo a t'aw ka idée ɲɛfɔ comme ne ye n ta caman fɔ sisan aw fana tɛ dɔ fɔ aw ta la aa et donc aw ka avis ye mun ye épisode 11 ni épisode 12 la hmm, aw k'o fɔ n ye commentaire la an ka baro kɛ et puis an k'an ka scénario kɛ ka fara yeta ta kan donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné aw ka cloche activé pour que ka notification sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partagé a y'a partagé fo k'an jama ka caya an ka se k'an ka barow kɛ ɲɛnɛma ɲɛnɛma dumanba o tɛ aa aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw kalifa aw yɛrɛ la ani aw prochew et puis a k'an bɛn review wɛrɛ n'ala sɔnna a ma aw merci aw ka écoute la a k'an bɛn